ndị igbo ọ gịnị ana m ajụkwanụ sị ndị igbo ọ gịnị mere anyị ife emesizie na ọ bụrụ ọgwụ na ọ ya-ere maka na a sị na agbụsị gbaa otune ọ mụrụ akọ ọ na-eme agbụsị gbaa otune ọ mụrụ akọ otune ọ gbara anyị gbamara anyị achọghị ịmụ akọ ọ ihe na-ewute anyị ka a bịagodu na south east anyị n'obodo ndị south east gọvanọs a na-ekwu a bịa na Anambra Willie Obiano Akpọkuodike ọ gịnị a bịa n'Enugu steeti gọvanọ na-achị Enugu steeti Ugwuanyi gịnị na-emezi kedu ihe o ji wee hapụzie Wike ka ọ na-ata avụ na-achụ ngwere mgbahige aja Okezie Ikpeazu na Abia steeti ọ gịnị ee Hope Uzodimma n'Imo steeti kedu ihe i ji wee laiki ya ndị Hausa hapụ ndị Hausa ka ha bịa adọmineti hapụzie ndị niile bi ebi na obodo gị bụ ndị Imo right Dave Umahi gọvanọ na-achị Ebonyi steeti ọ gịnị e mere gị ọgwụ echedị na na na mgbe ị na-eme ọfụma e toro gị etu i si arụ briji na-arụ ihe ị na-arụ arụ mana kịtaazị ana m afụzi gị anya nne egwu ni- ni- ni- n'ọnụ ka m kwunu nke wụ eziokwu ka m kwunu ndị be anyị na-asị na nwatakịrị kpọọ ọba ya mkpọkọrọ ụmụazị ewere wee kporo aja ya bụ ife nwere ka ọ si wee dị o maka na mana my brother anọrọ ya wee na-eche wee chechache wee gba wee wee chechache obi wee na-asụ mkpọrọkọtọ kọrọkọtọ kọrọkọtọ kọrọkọtọ kedu ihe e ji hapụ nke a bụkwa nke nọ Imo ya Abịa ya Enugu Ebonyi na na Igbo region na ọ ga-esi hapụzie gọvanọ Rivers steeti Ka ndị- ọ na-achụ ngwere gbaghị gị aja ka m jụkwara ajụ ee ee ee Willie Obiano Hope Uzodimma Ugwuanyi unu mee ife a Wike na-eme unu a ya-anwụ kedu ife kpatara ndị igbo ji wee bịa na nke ikpeazụ wee were anya ukwu na selfish desire wee na-ere anyị ncha niile tọ tọrọ ị na-ekwu ị na-ekwu anya ukwu kedu ụlọ dị ị ị na-ekwu anya ukwu o o nwere ihe na-agba na mmadụ mmadụ nịrị nịrị nịrị ihe ị na-enweta n'aka gọọmenti Wike kwechiri na o nweretakwa onye bụ onye alamajiri ma ọ bụ onye ihe na ya bata na Fulani? ya ba- ya bata na- na- na- na River- na- na River steeti Eh, eh. nke na Wike kwechiri. nke ka njọ ọ wụ Enugu steeti na- na- na Ebonyi steeti wee ị ma na ọ kọnetịrị to ndị ndị ala ebe fa si abata unu wee gba nkịtị ị na-ekwe ndị steeti Ebonyi steeti e mere Enugu dị nso n'ụzọ e si eje Ugwu Hausa mm-hmm. what of nke dịzi na be anyị dị nso mm. dị connected to Anambra and Abia steeti bụzi Imo steeti ka gọvanọ ha ga-eje nabata ha were 8 million naira nye nye ndị ndị ndị maka efi e, efi tagosiri ihe na-akọ n'ubi ndị a 8 million compensate dere ndị a tagosiri ife ha a tago naa ihe ha n'iyi ha sị ha labazie na ikpe ka m gwa nke bụ eziokwu nwere onye anyị na-agbata kụrụ iche mana ife anyị na-ekwu maka ọdịmma igbo onye batara ile anya anyị fụ na anyị bụ ndị igbo zuru ezu okwu anyị na- na na anụ mmiri ọ- ọ- ọsụ mmiri anyị ife ọ na-ekwu maka igbo apụtara nta wee wụrụ na gọvanọ na-achị imo steeti wee sị na ndị na-akpọ ya Abuja made governor ma ndị na-asị ya Supreme Court made governor na ọ bụrụ na enwetara ya eme arrest kedu ife imegoro ndị igbo mba mba jee kedu ife imegoro mba dee kụọrọ onwe gị aka clap for yourself ide na igbue nwanne gị ijenara oke n'aka chukwu mba ama chukwu igbue nwanne gị ijenara oke n'aka chukwu because a gwara gị eziokwu ị na-eme arrest ọ bụ na etu i si wee banye na na-eme ọ na-agara gị ọfụma na-eme bido na-arụ ihe mmebe lọvụọ ndị igbo fụ ndị igbo n'anya onweghị onye etiri gị anya mana ịbịa bịa nnu anyị aka bịa nnu anyị aka kpọọ anyị asị were ndị ugwu wee mere nwanne ọ ka anyị ji na-agwa gị asọkata eze okwu emere gịnị kpuru nkata n'isi wee gwa ya okwu topic anyị ji wee bịa n'abalị a wụ ndị igbo ọ gịnị imife ominuru onye ọbụla wụ onye igbo nọ n'ala igbo gee ntị ka m gwa gị agwọ nọ n'akịrịka

ndị ilo ga-agbakwuo gburugburu efuru ndị fulani herdsmen ejugo ịmara mberecha anya fụ na ife a bụ mba mba mba fụ na mba a na-aba anagha awa ọkọcha bụ na na ihe- ihe- ihe- mba a na-aba ihe njiri onye o ji anagha aba ha ntị bụ na ọ banye nke a o si na nke a pụọ ihe o ji anagha aba ha ntị bụ na number one ha ncha nwechara private jet nwee private company na abroad maka ndị ji ụmụ ha mba ndị niile- ndị ọba leaders Eh. ụmụ ha n'obodo oyibo na-agụ akwụkwọ ha ma na-agba isi onwe ha ha afụ na ọgụ adaa na kpụrụrụ kpụrụ ụmụ ha baa flight wee narie ka ụmụ ogbenye tagbuzi onwe ha n'afọ ihe obeji mara ndị igbo kadịrị na-ekwu ịna ịbanye ịbanye ebe na-ekwu ka mkpọpụtazi ebe ọ na-ekwu ka na-edeviate from ihe a na-ekwu Ehe, na-asụ bekee ị na-ekwu maka ị na-ekwu ị na-ekwu maka ndị businessmen na-azụ afịa ndị wepụtara their hard earned currency were na-azụ were na-azụ nọọsụ kenyere ogbenye na-amesi lockdown ka ife oriri bido mgbe ahụ o ji bido mgbe ahụ ọ siri ike kee o wee rụzie mgbe lockdown gacha goro ọfọzie 10 minutes ka ọ kụọ elekere iri na akata ya nụ gafee eburubezi ihe na-eke eregoza na egbu na-eke ya Ndị politicians ma. ndị politicians na werezie ego ahụ eji wenye ụmụ ogbenye ego were na-arụ sticker na-ama n'ahụ 5 kg ọga ndị igbo niile bụ anyị bụ ndị agụ anyị bụ ndị odogwu Kedu ihe na-akọ? Kedu ihe na-ekwu ihe a? onye ọbụla bụ onye igbo kwụrụ n'ụkwụ ka m gwanụ nke bụ eziokwu onye ọbụla si na igbo enwerọ eze onye enwe eze na be ya maka na anyị nwere eze Oha. onye bụ eze anyị bụ chineke abịama Chukwu okike abịama. ọbịbịa ndị igbo n'ebe a anyị nọ abụrọ taa ka o bido jee gụọ baịbụl jee gụọ jenesis ị fụ ebe ndị igbo bidoro nwanne m ka m gwanụ nke bụ eziokwu onye ọbụla bụ onye igbo nọ n'ọchịchị iwe ruo n'ọsịsị sọsọ abaribe sọsọ senator abaribe Abaribe na nwee ike bụ ihe na

Ebonyi ịtọ Abia ịtọ 12 Imo 15 ewe 15 e wee bịa n'ife niile enwe senators ọ wụ sọsọ Abaribe ofu onye wụ onye na-ekwute okwu ndị Igbo nwee ike chekwechiri isi nwee mkpa nwee ike wụgoro na agụfọ na ọnọ e wee bịa na the whole 15 senators anyị nwere n'ala Igbo wụrụ ofu onye na-ekwu o wee dị otu a kedu ka ọ ya adị na 14 ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu
ọ bụ na anyị sị na mmadụ 8 na-ekwu dị ni ma ọ kasị na dị 10 na 5 wee furu efu efu efu ndị anyị egburu ọkụ ịmara Biafra na chukwu ma ya kewudo gị ekemgbe ka m gwa unu nke wụ eziokwu ewu na ọkụkọ na ntị ife a na-agwụ ife a na-ekwuba maka nzọpụta anyị ndị fulani a na-ekwu okwu agbago anyị okirikiri bicha n'ime ọhịa

ebe ife niile mere ị fụ na anyị nwa bụ Israel a na-ekwu okwu na fa akpọka anyị asị biko ebe ọ bụla igbo nọ na adị onwe nke ka ide pack ịmana ịma obere oge ife iruo Lagos ndị igbo ndị igbo nọ na mpaghara ụwa niile nọ gburugburu onye ọbụla nataba nọ n'ụlọ oge anyị eji eh. in fact anyị na-ana ana investment anyị na-ana ana anyị na-ana igbo anyị na-ana igbo anyị na-ana igbo n'ike na ebube biko so ka onye ọbụla o nwee ife ọbụla ị na-eme kpọlata be anyị igbo

my very own good friend bụ odogwu na na nnobi ọ mụnwa wụ Okwulọra na na Nnobi Ana nnobi Nsọ. ee nnobi ana nsọ Ee. ebe ife niile bụ holy holy holy Holy n'asụ bekee Ricardo Baba